Ụmụ akwụkwọ na ọhaneze na-ege m ntị, ndewonu. Nnọọ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị nke taata. Isiokwu ọrụ na na-arụ n'asụsụ Igbo nke si n'aka Odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi. Mbunuche nkuzi na ngwụcha ihe ọmụmụ a

na na-arụ ọtụtụ ọrụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na e letaghị ya nke ọma otu o kwesịrị n'ahịrịokwu, ụtọasụsụ Igbo agaghị adị n'ahịrịokwu ahụ. Lee ọtụtụ ọrụ na na-arụ n'asụsụ Igbo. Na dịka isi ngwaa, Na dịka isi ngwaa, a na-enweta ya site n'ịgbakwunyere ya nganiiru ma ọ bụ nsonaazụ dịka n'ọmụmaatụ ndị a, a Uchenna nabatara m nke ọma. I lee anya n'ahịrịokwu a, nabatara bụ ngwaa. Isi ngwaa e nwere na ya bụ na. B, O nye m ego, aga m anara ya. O nye m ego, aga m anara ya. Ngwaa dị n'ahịrịokwu a bụ anara. Anara nwere mgbakwunye dịka a. Ra bụ mgbakwunye nsonaazụ. Isi ngwaa bụ na. Chị, ndị agha napụrụ ndị nkịtị ọchịchị. Ndị agha napụrụ ndị nkịtị ọchịchị. N'ahịrịokwu a napụrụ bụ ngwaa. Isi ngwaa bụ na. Dị, ị nwaka, naa m aka, ị nwaka, naa m aka. Isi ngwaa e nwere ebe a bụ na. Ebe mgbakwunye nsonaazụ ya bụrụ gịnị? A. Ee, nata ya egbe ahụ. Nata ya egbe ahụ. Na bụ isi ngwaa a kara ihe n'okpuru. Fị, Nara ya ihe ahụ o ji n'aka. Nara ya ihe ahụ o ji n'aka. Nara bụ ngwaa, mgbakwunye dị n'azụ ya bụ ra dịka nsonaazụ mana isi ngwaa dị na ya bụ na. Gị, Napụta ya okpu ahụ. Napụta ya okpu ahụ. Na bụ isi ngwaa. Gbịị, Nweke nabatara m nke ọma. Nweke nabatara m nke ọma. Nabatara bụ ngwaa. Na a kara ihe n'okpuru bụ isi ngwaa. Ghịị, Ọ napụrụ m ego n'ike. Ọ napụrụ m ego n'ike. Napụrụ bụ ngwaa. Na dị na ya bụ isi ngwaa. Ọrụ ọzọ ọ na-arụ n'ahịrịokwu na dịka nnyemaka ngwa na dịka nnyemaka ngwa na-egosi ihe na-eme eme, ihe na-eme ihe na ihe na-eme. N'odide na dịka nnyemaka ngwa, a na-eji akara uhie ejikọta na na omeka ngwa ọ na-enyere aka. Ọ na-aza ajụjụ Na-eme gịnị? Ịma atụ, A, Anyị na-agụ akwụkwọ. Anyị na-agụ akwụkwọ. Na, Akara ihe a ji akara uhie wee jikọta ya na agụ. Ọrụ ya bụ gịnị? Nnyemaka ngwa. Ọ na-egosi ihe na-eme ugbu a. Ọ na-egosi ihe na-eme ozugbo ozugbo. B, Egbe egbe na-ebu ọkụkụ. Egbe na-ebu ọkụkụ na-ebu bụ nnyemaka ngwa n'odide na dịka nnyemaka ngwa a na-ejikọ a na-eji akara uhie wee na-ejikọ na na mmeka ngwa ọ na-enyere aka Ch ada na-eke isi ada na-eke isi na-eke bụ isi nnyemaka ngwa D mmiri na-ezo mmiri na-ezo E, Ada na-eri nri. F, Obiefuna na-agba ọsọ. Na-agba bụ nnyemaka ngwa. G, Ụmụ agbọghọbịa na-abụ abụ. Ụmụ agbọghọbịa na-abụ abụ. Gb, Ụmụ nwoke na-arụ ọrụ ugbo. o nwekwara oge na na-arụ ọrụ dịka nnyemaka ngwa ma anaghị eji akara uhie ejikọta ya na omeka ngwa ọ na-enyere aka ọnụ oge dị otu a nnọchiaha onye mbụ na-abịa n'etiti na na omeka ngwa ebe ọ na-agbakwunyere nnyemaka ngwa a nganiru a Ịma atụ, a Ana m ekwu okwu. Ana m ekwu okwu. B Ana m aṅụ mmiri. Ana m aṅụ mmiri. Ch Ana m arị elu. D Ana m eje ahịa. E Ana m agba egwu. Ebe a, ọ na-egosikwa otu ọzọ e si ede nnyemaka ngwaa na-etinyere na na akara uhie n'etiti wee jikọta ya na ngwaa ọ na-enyere aka. Kama ihe a ga-agbakwụnye na nke a bụ gịnị? A dịka nganihu. O nwekwara oge ahịrịokwu na-egosi ihe anaghị eme eme. Oge dị otu a Nnyemaka ngwaa na-enwe mgbakwunye nganihu a na nsonaazụ ghị ma a na-edekọta ha dum ọnụ dịka gịnị otu okwu. Ihe ebe a na-akọwa bụ na ahịrịokwu a bịa na ebe ahụ e nwere enyemaka ngwaa, a na-enwe mgbakwunye nganiru nwekwazị mgbakwunye nsonaazụ dịka ghị nganiru abụrụ gịnị a ka anyị lebazie ọmaatụ e nyere anyị anya a anaghị m ekwu okwu anaghị m ekwu okwu ebe a a dịka gịnị nganiru ọnọdụ ya bụ nganiru n'ahịrịokwu a ebe ghị bụ mgbakwunye nsonaazụ chetakwa ihe ahịrịokwu a na-akọwa sị na oge dị otu a enyemaka ngwaa na-enwe mgbakwunye nganiru enwekwazi mgbakwunye nsonaazụ dịka ghị nke nganiru abụrụ a anaghị m ekwu okwu nganiru bụ a ebe nsonaazụ bụ ghị nke abụọ anaghị m aṅụ mmiri anaghị m aṅụ mmiri mgbakwunye nganiru bụ a ghị bụrụ mgbakwunye nke nsonaazụ nke atọ anaghị m arị elu Anaghị m arị elu. Mgbakwụnye nganiru bụ a ebe nke nsonaazụ bụ ghị. Ọmụmaatụ nke anọ, Anaghị m eje ahịa. Anaghị m eje ahịa. A bụ mgbakwụnye nganiru, ghị mgbakwụnye nsonaazụ. Nke ise, Anaghị m agba egwu. Anaghị m agba egwu. A bụ mgbakwunye nganiru ebe ghị bụ mgbakwunye nsonaazụ. Ebe ọzọ na na-arụ ọrụ dịka m- dịka mbuụzọ na dịka mbuụzọ na-ebutere mkpọaha ma ọ bụ okwu na-arụ ọrụ ka mkpọaha ụzọ Ọ na-ezipụta oge, na-ezipụta ebe ihe dị na ebe ihe nọ. Na dịka mbuụzọ na-aza ajụjụ ndị a na gịnị na ebee kedu oge ọ bụ n'ime ahịrịokwu bụ mbuụzọ ọ ga-ajụ onye ga-ajụ gị ajụ ya sị gị na gịnị mere na ebee ka ihe mere kedu oge ihe ahụ ji wee mee onye ka o ji wee sị na na dịka mbuụzọ na-aza ajụjụ na gịnị na ebee kedu oge a na-etinye ya rịkọm elu ma ọ bụrụ na okwu ọ na-esota ji ụdaume malite A na-ede na n'ahịrịokwu. Ọ bụrụ na okwu na-esote ya n'ahịrịokwu ji ụdaume wee malite, ị ma na a ga-ewepụ a dị na na tinye rịkọm elu wee dezie okwu na-esote ya. Ka anyị leba anya n'ọmụmaatụ ndị a. Azụ dị n'elu uko. Azụ dị n'elu uko. N'ahịrịokwu a, n'elu, e kwesịrị ide na deluo ya n'isi mana okwu na-esote ya bụ e. Okwu ahụ bụ gịnị? Ụdaume. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbochi ume, ị ma na a ga-ederu ya n'isi mana nke anyị na-akọwa ugbu a bụ gịnị? Ụdaume. A ga-edebiri edebiri, e wepụ a dị na na, e tinye rịkọm elu wee dochie anya ya. Nke abụọ, Nna m bi n'Aba. Nna m bi n'Aba. N'Aba. I lee anya n'ahịrịokwu a, na e wepụrụ a dị na ya tinye rịkọm elu n'ihi na okwu na-esote ya ji gịnị ụdaume wee malite. Nke atọ, Nwa dina n'ime ụlọ. Nwa dina n'ime ụlọ. N'ime ụlọ. E wepụrụ a dị n'ahịrịokwu ahụ tinye rịkọm elu wee nochie ya n'ihi na okwu na-esote ya bụ gịnị? Ụdaume i. Nke anọ, ọ nọ n'ugwu, ọ nọ n'ugwu, n'ugwu. Nke ise, Okoro ọ nọ n'ime ụgbọala? Okoro nọ n'ime ụgbọala. N'ime ụgbọala, e kwesịrị ide na n'uju, ma n'ihi na okwu na-esote ya bụ ụdaume i, e wepụ a, tinye rịkọm elu, ọ bụkwa rịkọm ala, na rịkọm ị ga-etinye ya bụ rịkọm elu. Nke ọzọ na-esote ya, ha nọ ọgbakọ n'ama, ha nọ ọgbakọ n'ama, n'ama, ya ebe a na-egwu egwu bụ n'ama. Ewepụrụ a dị na na tinye rịkọm elu n'ihi na a bụ gịnị ụda ume. Ị ga-agba mbọ mata nke bụ ụda ume, mara ndị bụ myiri ụda ume, mara ndị bụ mgbochi ume. Mgbe ọbụla ụda ume na-esota na n'ahịrịokwu, ị maa na ị ga-ewepụ a dị n'ahịrịokwu a wee welụ rịkọm elu mee gịnị dochie anya ya. Nke ikpeazụ, nwaanyị ahụ nwụrụ n'afọ ime. Nwaanyị ahụ nwụrụ n'afọ ime n'afọ ime otu ọrụ ahụ ka ọ dịkwa n'ahịrịokwu a e wepụrụ a na na wee rịkọm elu mee gịnị dochie anya ya n'ihi na okwu na-esote ya bụ gịnị ụda ume a na-ederu na n'isi ma ọ bụrụ na okwu na-esote ya ji mgbochi ume ma ọ bụ myiri ụda ume malite Cheta ihe anyị kọwara na nke gara aga. Ekwuru m na a na-ewepụ a dị na na tinye rịkọm elu ma ọ bụrụ na okwu na-esote ya bụ gịnị ụda ume. N'ebe a ọ na-akọwara anyị na a ga-edeluzi ya na gịnị n'isi ma ọ bụrụ na okwu na-esote na bụ gịnị mgbochi ume ma ọ bụ myiri ụda ume. Ọmụmaatụ, a ahụrụ m ya na mmiri. Ahụrụ m ya na mmiri. na ọ na-esota gịnị mmiri mmiri na-arụ mmiri ebe ahụ bụ gịnị myiri ụda ume bụkwazịrị mgbochi ume a ga-ederu gịnị na n'isi n'ihi na okwu na-esota bụ gịnị myiri ụda ume bi nwanne m bi na Lagos Nwanne m bi na Lagos. Na na-esota gịnị? Lị nke bidoro gịnị? Lagos. A ga-ederu ya na n'isi n'ihi na okwu ọ na-esota bụ gịnị? Mgbochi ume. Chị. Mmiri dị na gbamgbam. Mmiri dị na gbamgbam. Na na-esota gbịị. Gbịị bụ gịnị? Mgbochi ume. A ga-ederu ya n'isi, a ga-ede ya n'uju. A gaghị edebiri ya edebiri n'ihi na ọ bụ gịnị? Mgbochi ume ka ọ na-esota n'ahịrịokwu. Nke ise, nke ịnọ, azụ bi na mmiri. Azụ bi na mmiri. Na na-esotakwazị gịnị? Mịị. A ga-ederu ya n'isi. Nke ise, ana m arụ ọrụ na Zaria. Ana m arụ ọrụ na Zaria na a ga-ederu ya n'isi n'ihi na okwu ọ na-esota bụ mgbochi ume a ga-ederu na n'isi. Nke ikpeazụ na-esote ya bụ ọ gara ọrụ na Nkwere. Ọ gara ọrụ na Nkwere. Na, na-esota mgbochi ume. A ga-ederu ya n'isi. A gaghị edebiri ya edebiri. A gaghị ewepụ a, kama a ga-ederu ya n'isi n'ihi na okwu ọ na-esota bụ gịnị? Mgbochi ume. Ebe ọzọ na na-arụkwa ahịrịokwu bụ dịka nsonaazụ na na-arụ ọrụ dịka nsonaazụ nke a na-akọwapụta na ebe a na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ asụsụ na-esota mkpụrụ okwu n'azụ dịka mgbakwunye nsonaazụ gekwa ntị ọfụma ebe a ọ sị na ebe ọ na-arụ ọrụ dịka mkpụrụ asụsụ na-esote mkpụrụ okwu n'azụ dịka mgbakwunye nsonaazụ ọ bụrọ mgbakwunye nganiru nke anyị na-akọwazi ebe na na-arụ ọrụ dịka mgbakwunye nsonaazụ ọmụmaatụ emeka dina na akwa ya Emeka dina n'akwa ya. N'ahịrịokwu a, ngwaa dị ebe a bụ dina. Mgbakwunye nsonaazụ dị ebe a bụrụ gịnị? Na. Ọ na-arụ ọrụ dịka mgbakwunye nsonaazụ ọ na-abịa na njedebe ahịrịokwu ọ naghị adị n'etiti abụọ ọ naghị ebido ebido kama na ọ bụ na be na njedebe ahịrịokwu ka a na-agbakwunye ya nke abụọ o dina n'ụra o dina n'ụra dina bụ ngwaa nke ndị oyibo na-akpọ verb n'ahịrịokwu a nsonaazụ ebe a bụ gịnị na o dina n'ụra nke atọ nwoke ahụ dina n'ala nwoke ahụ dina n'ala dina bụ gịnị ngwaa nke na-esote ya bụzi mgbakwunye nsonaazụ a gbakwunye na di bụ gịnị na na bụ nsonaazụ a gbakwunyere na di nke ọzọ nke ịnọ o dina n'ụlọ oge ndị ohi bịakwutere ya n'abalị o dina n'ụlọ oge ndị ohi bịakwutere ya n'abalị dina bụ gịnị ngwaa na dị ebe ahụ bụ mgbakwunye nsonaazụ okeke dina be ya okeke dina be ya Dina bụ ngwaa na agbakwunye na di bụ gịnị mgbakwunye nsonaazụ. Ewu dina n'ala dinala akpụkpọ ya. Ewu dina n'ala dinala akpụkpọ ya. I lee anya ebe a, e nwere mgbakwunye nsonaazụ abụọ n'otu ahịrịokwu. dina ewu dina na agbakwunye na di bụ gịnị nsonaazụ n'ala ewu dina n'ala dina n'akpụkpọ ya dina n'akpụkpọ ya dina bụkwazi gịnị ngwaa na dị na mgbakwunye bụ mgbakwunye agbakwunye na gịnị di ọ ya ka eji sị gị na e nwere mgbakwunye nsonaazụ abụọ n'otu ahịrịokwu a i lee anya n'ahịrịokwu emere ebe a nke gosiri ọrụ na na-arụ dịka mgbakwunye nsonaazụ ị ga-ahụ na ọ bụ sọ dina dina dina bụ ihe eji wee mee gịnị nsonaazụ nke na-egosi na nsonaazụ e nwere n'ahịrịokwu Igbo bụ gịnị dina Na a kara ihe n'okpuru bụ mgbakwunye nsonaazụ a gbakwunye na mkpụrụ okwu e dekọtara ha abụọ ọnụ dị ka gịnị? Isi ngwaa. Dina, na bụ mgbakwunye nsonaazụ, ebe bụ di bụ gịnị? Ngwaa, isi ngwaa ka ọ rụrụ ọrụ ya. Ebe ọzọ na na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu bụ ọ na-arụ ọrụ dịka njikọ na dịka njikọ na dịka njikọ na-ejikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu nkebi okwu na nkebi okwu na dịka njikọ na-aza ajụjụ ndị a gịnị na gịnị onye na onye na gịnị mere ịma atụ ji na ede bụ ihe oriri na a kara ihe n'okpuru n'ahịrịokwu a bụ gịnị njikọ Obi na Ada bụcha ndị obodo anyị ndị nke anyị na ndị nke ha na-agba mgba anyị maara na ihe siri ike ịrahụ gboo na iteta gboo na-edozi ahụ anyị nụrụ na mmiri zoro ụnyaahụ Mụ na ya bụ nwanne. Ndị agha na ndị ohi na-agbarị ugbu a. Nwaanyị ahụ na nwa ya na-ese okwu. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha na-agba egwu. N'ahịrịokwu niile a m mere, na na-arụ ọrụ dịka njikọ a kara ihe n'okpuru. Ọrụ ya ebe a bụ gịnị? Ijikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu. ijikọ ahịrịokwu na ahịrịokwu ijikọ nkebi okwu na nkebi okwu nnwale anyị akụziela kọwaa ihe gbasara ọrụ ọ na-arụ n'ahịrịokwu na ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu dịka njikọ ọrụ ya dịka mbuụzọ ọrụ ya dịka isi ngwaa ọrụ ya dịka mgbakwunye nsonaazụ ugbu a gee ntị n'ihe ndị ị ga-edepụtara m nke mbụ depụta ọrụ ise na na-arụ n'ahịrịokwu n'asụsụ Igbo nke abụọ nye ọmụmaatụ abụọ abụọ maka nke ọbụla n'ime ha zipụta ọrụ na rụrụ n'ahịrịokwu ndị a nke mbụ ọgụ na mgba ị mara ọrụ ya n'ahịrịokwu a i kwuo ihe ọ bụ nke abụọ maazị udenta na-eri nri na-eri nri nke atọ nweke nabatara m nke ọma nke anọ nna m bi na ọnịcha nke ise obi bi na Lagos anyị akọwachala ọrụ na dị iche iche na lụrụ n'ahịrịokwu tinyere gị ihe ị ga-aza dịka nnwale ị ga-ezipụtara anyị n'akara a 07034656325 chetakwa na abụ m onye nkụzi gị Odoziakụ Onyebuchi Anastasia Ngozi, ndewonu.